igbo bụ igbo ekele m unu dịwa ekele m unu onye nke m ndewo nụ ekele m unu afa m bụ maazị chukwudi ụzọchukwu a na-akpọ m agoya mbaba afa m bụ david uro afa m bụ maazị cy robinson afọ igbo amaka bụ ihe onyonyo nke e mepụtara ka e wee na-eme igbo obi aṅụrị

Elee otu unu mere kee nke na-emenụ? Abụ m nwanne unu nwaanyị na nwaada Nnenna. Eji m akụkọ bịa ọrụ. Ewetara m unu akụkọ ihe ndị mere n'izu a. Hmm, ụmụnne m, akụkọ juru ite. A gara aka ole ghara ole. Unu nụrụ n'akụkọ gbasara nwa akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ibe ya tụrụ okwute tụgbuo ma mụọ ya ọkụ. n'ihi gịnị ndị kọrọ akụkọ sịrị o na ọ katọrọ onye amụma ụmụ akwụkwọ ibe ya ji otu WhatsApp group eji akparịta ụka maka ule na ihe ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ mana ha ji ya mere ịkparịta ụka okpukpe nwata nwaanyị a ji iwe zipụ ozi mana n'okwu ngwụcha ya ha sịrị na ọ kparịrị onye amụma ọ ya mere ha ji tụgbuo nwatakịrị nwaanyị a n'okwute mụọ ya ọkụ n'anya ihe obodo a bụ naijiria ike gwụrụ elee mgbe anyị ga-akwụsị ịna-achọ ịnara ikpe ziri ezi n'aka ha ị ga-akụgbu nwa akwụkwọ ibe gị ị ga-enwe obi tụgbuo nwa akwụkwọ ibe gị n'okwute ma mụọ ya ọkụ n'ihi okwu ọnụ nkịtị biko anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ biko nụ achọrọ m iji ohere a na-enye anyị ụmụnne anyị bụ ndị igbo okwu ndụmọdụ karịsịa ụmụnne anyị ndị bi n'obodo ugwu ma ị na-arụ ụlọ ma ị na-ere ahịa ma ị na-aga ụlọ akwụkwọ biko okwu a ga-abara gị uru ka anyị gbalịa kpachara anya chebe onwe anyị n'ihi na ụfọdụ ndị a obi adịghị ha mma n'ebe anyị nọ nke a bụ eziokwu doro anya n'ihi na amaghị m ụdị obi mmadụ ga-enwe tụgbuo nwa akwụkwọ ibe ya mụọ ya ọkụ n'ihi okwu ọnụ nkịtị a ka na-ekwu nke ahụ ka ekwuna maka nke mere na ụbọchị a gara aga n'ahịa Dei-Dei n'obodo Abuja otu onye onye ugwu na-agba ọgba tum tum bu otu nwaanyị n'ihi oke ọsọ ọsọ tụpụ ya na okporo ụzọ otu gwongworo na-agafe akụpịa nwaanyị a nwaanyị a nọrọ ebe a jụọ oyi akụkọ ndị kọrọ akụkọ sịrị na ihe a abụghị mbụ nke o ji abụ abụọ ndị a na-akpa agwa dị otu a ndị na-ere ahịa ebe ahụ hụrụ ihe mere were iwe ma tụtụrụ ọgba tum tum nwoke ahụ kpọọ ọkụ ihe nwoke a mere bụ ya ọ na-alaghachi kpọkọta ụmụnne ya niile bịa buso ndị na-ere ahịa ọgụ tụtụrụ ụlọ ahịa ndị Igbo n'ebe ahụ kpọọ ọkụ mebichaa ihe niile ihe ndị Igbo niile n'ebe ahụ akụ na ụba ha tụtụrụ ihe niile kpọọ ọkụ ihe nkụta mmadụ kụwara kemgbe afọ ka ọ na otu ụbọchị ọkụ ya repịa ya enweghị ihe mere maka ya unu asị na anyị na-aga ihu nke ọ bụ na anyị na-aga azụ dịka m na-akọ akụkọ ugbu a na a kọwara na ihe karịrị mmadụ anọ nwụrụ na ihe mberede a mere ma ụgbọala ma ngwaahịa ma ihe ndị ọzọ gbaa ọkụ ma jụọkwa ajụjụ m jụburu na mbụ obodo anyị bụ naijiria anyị na-aga ihu ka anyị na-aga azụ kee mgbe anyị ga-akwụsị ị na-anara ikpe ziri ezi n'aka anyị akụkọ na-abịa ụmụnne m a ka na-ekwu nke ahụ ụmụnne m hmm, ka m werezie nke bụ akụkọ bata unu nụrụ na a sị hmm, na onye na-ahụ maka ego gọọmenti etiti anyị a sịrị na ọ bụ na onye ohi o ọ bụghị m kwuru ọ bụ ndị ọrụ efcc ha nwụchiela ya Kọmishọna na-ahụ maka mpụ akụnụba na ego boro nwoke ebubo na o zuru ego ole nwoke a zuru ụmụnne m, ego ole nwoke a zuru ọ bụrụ sị ka atụwa ekewa ego a ezinụlọ ezinụlọ enwedịrọ onye ga-ada ogbenye nwa ego ole nwoke a zuru juru m n'ọnụ ụmụnne m a sị na nwoke a zuru nna m ego ole ka a sịdị nwoke a zuru njeri naira iri asatọ njeri naira iri asatọ 80 bilion naira hey ewe ike gwụrụ n'anya ihe 80 bilion naira ijeri naira iri asatọ agaa unu cheta o na ọ bụ onye isi ala anyị bụ muhammadu buhari họpụtara nwoke a ka ọ bụrụ onye ga na-ahụ maka ego gọọmenti etiti anyị kemgbe eri afọ 2015 ruo ugbu a nwoke a na-elekọtara anyị ego anyị unu ghọtara ihe m na-ekwu were ego anyị na-eme ihe dị iche iche were ego gọọmenti eme ihe dị iche iche arụ ụlọ na Kano na Abuja enweghị ihe e kwuru maka ya kee ihe o jizi bụrụ ugbu a ugbu a ka e boro ya ebubo na ọ bụ onye ohi ee obodo anyị bụ Naijiria obodo anyị bụ Naijiria ndị nwere anya ime mmụọ ga-aghọta ihe m na-ekwu a bịa na ihe metụtara ikpe maazị Nnamdi Kanu unu nụrụnụ otu ikpe si gaa na akwụkwọ mgbapụta e tinyere Justice Binta jụrụ ịnabata akwụkwọ mgbapụta ahụ n'ihi na o mebiri ọnọdụ iwu ya mbụ mgbe ọ gbapụrụ na Naịjirịa n'afọ 2017 n'ihi ya ruo mgbe a nụrụ ya akwụkwọ mgbapụta ya ahụ agaghị abụ nke nwere isi a ka nọ n'elu ya o gọọmenti etiti emegharịala mkpesa mkpesa isii megide maazị Nnamdi Kanu mana ọkaikpe anabataghị ya n'ihi gịnị o kwuru sị na enweghị otu a ga-esi megharịa mkpesa ahụ n'ụtụtụ awa ole na ole fọrọ ka a malite ikpe N'ihi ya, ọ katọrọ ya, ọ nabataghị ya, e tinyekwara ya na-eru izu ụka ọzọ bụ ọnwa Mee 26 mgbe a ga-anụ ya. Ụmụnne m, akụkọ hiri nne, mana ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ewere ya otu a na-eru izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ewetara unu akụkọ ihe ndị mere n'izu ụka. Ndị wetara unu akụkọ a bụ ndị na-ahụ maka ihe onyonyo a na-akpọ Afọ Igbo Amaka TV. Bikonụ, unu echefukwala ibinye aka ka unu nwee ike ị na-enweta ozi ndị anyị ga-ewetara unu n'izu na-abịa abịa. Na-eru mgbe ahụ,